ọ bụrụ na ito na East ọ bụrụ na ito na ala Igbo ọ bụrọ mmadụ ga-agwa gị otu esi apịta omenala otu ndị ụka ya esi na-akọtasị gị na o nwere ofu ajọ mmụọ maọbụ ofu okwu alụsị maọbụ o nwee ancestral landmarks our ancestors preservelu ma institute doselu anyị that we as their predecessors should use, modernize it, and basically have something to push out in the world. Instead, ihe anyị na-eme bụ itikpọ ya. But the question that some of us don't even ask is mgbe ọbụla a na-etikpọ mmụọ ife anyị na-anụ bụ anyị na-anụrụ n'ọnụ ndị ụka fada nke abịa like fada Obayi na Nsụka ọ sị gị na o bupụrụ alụsị na o bupụrụ alụsị ọ asị gị na o ji na like mgbe Odumeje mere nke o mere but the question anyị nwa bụ ndị Igbo ndị a na-asị na a na-ebupụrụ anyị alụsị the question anyị ada ajụ ha bụ ka ibupụziri alụsị kee ihe merenụ enwe any follow up ị ga-enyenwu anyị that after ka ibupụrụ alụsị ahụ na ife bịa bịa gawalụ ndị ahụ ebupụrụ nya bụ alụsị the next video m ga-eplay kịta abụ m onye Nnewi ama m onye ahụ ya me nji repostuo that particular video maka ama m na ọ da akọyeli akọyeli ama m ya n na-afụ ya na nje eme research na mmụọ so n na-afụ ya ihe ihe anyị na-akpọ ya ihe a na-akpọ ya na ọbịa bụ em pastọ Ezemewi ka a na-akpọ ya pastọ Ezemewi maka the man metelu ife ụka ọfụma ọfụma tupu mmụọ kpọrọ ya oku akpọọ ya oku o mebe ọdịnala nna ya na o nwere ihe ọzọ nchọ ka m pointia out n'ihe the man ahụ ga-ekwu ọ na-abụ the concept of baptism ọ na-abụ mmadụ convertia from omenala or mmadụ chọọ a mụọ nwatakịrị nne na nna ya evuje ya ụlọ ụka eme ya baptism emechaa ya baptism na ebe ahụ enye ya afa ọzọ maka gịnị na afa a ga-enye onye ahụ enwerọ any trace to identity onye ahụ ị fụ na it's constantly ihe anyị na-afụ n'ụka bụ e na-enwe this conscious effort imake sure na the indigenous people amaghọzi ndị ha bụ the man sị na ego ojojo gwa pastọ pastọ asị nya gbapụ na be nna ya diọkpara mmadụ ya gbapụ na be nna ya so ihe a bụ recurrent problem anyị nwe even if you go to islam you see them adopting arabian names anyị nwa kịta nụnwa ndị ihe a nụnwa mere anyị nke anyị anyị ụka ibu ụka n'isi we change our names and we start answering another people's name now ị jụọ ụfọdụ they will tell you that african names dị demonic na african names mere nke a mee nka but ọ dị necessary These are the problems that we are facing in this country that nobody wants to tell us. So I want you to listen to him. Gee nwanne anyị a ntị n'ihe ọ chọrọ ikwu. Maka ndị na-etikpo mmụọ ma na-ebufu mmụọ sịzie na ọ maka mmụọ a ka fa ada aga n'iru. Ihe ezigbo asị. Ihe ezigbo asị. So just check it out and comment agwa m ife i lo. Hmm? ya gazie onye mebiri ife na be nna ya makwa na anaghị ekpebi ya n'ụka onye dibịa malụ makwa na aha ekpebi ya n'ụka ka anyị chighaa n'azụ n'ụzọ ahụ ndị nna anyị nna anyị ha si wee gaa ụzọ eziokwu ahụ ụzọ ndụ ahụ ụzọ ha si wee tọọ atọ maka na ahụrụ ndị nna nna anyị fiwetara ọda nwere ife e ji fiwe ọda like onye na-ekwu okwu mbụ si mmiri enwe ilo sị na ada ahụ- na mgbe gboo na okorobịa ada anwụ na nwata ada anwụ okorobịa nwụọ mgbe gboo ndị ụka ndị okenye ekunie jebe ije ka a ma ife gburu nwa ahụ maka anyị be Igbo na okorobịa na anwụ ha na anwụ ha na anwụ n'okenye jetu ese bife enyi ya ka a ma ife gburu ya elu mana today a na-anwụzi ka ọkụkọ a na-anwụzi ka ọkụkọ onye nwụọ e buru nie ada ajụ ọ gịnị mere ọ gịnị gburu ọda ndị gboo soro ebe ka ọ dị tata most of the people etikposịana nke o nwe amazi ebe ọ mana mgbe gboo ọ wụ ife siri ike e je sụọ ọda a nwụọ ọnwụ ike na ngwuru asụọ ọda ọ wụ na ọmụmụ siri ike asụọ ọda ọ wụrụ ngwuru ife na-esi ike asụọ ọda ife yi na emego ọ jụọ oyi mana taa ife yi na eme ogene ọ dụrọzi maka ife mere na ọ dụrọzi wụ na anyị na-eme gịnị anyị na-eje ụka anyị wụ ndị Igbo ọmụta ọgbakarịa mana anyị nze Chukwu na omenala ekunitekwana ife a na-ekwu na omenala taa onye nụrụ mege n'ụgbọ nwanne etu a si gbasakwa ozi ọma ka anyị si kweta abụrụkwa ozi ọma bụ abịachikwa n'ime obodo soshal midia adịgo social media adịgo and I'm telling you the truth and the truth ebidogo pụta most of them anaghị ama mgbe mmụọ ji aba ha n'ime they will say gịnụ the truth one pastor na-eforo na social media the man is telling people about their ancestors today ị na-akpọ Paul ị na-akpọ Peter ị na-akpọ John ị na-akpọ ị na-akpọ Andrew do you know them what of your ancestors you call them demon ị kpọọ ha ekwensu because I can remember in my own, um, those days mgbe m nọ Bible school a gwa m na m esi na be nna m kwapụ diọkpara mmadụ

as onye spiritual man of God ya nye m guidance ọ gwa m na m makwa be nna m ka m break spiritual umbilical cord so had it been I pack out of my house my father where my inheritance dey nke ntọrọ ka ego bi ya dị kịta ịma m eje wee chọọ pasta gbagwo no check ya now no ọ wụ na m si be nna m kwapụ mgbe a my father where my inheritance dey nke ntọrọ Hey, fuck, amen. so but I have to have the thing apụrụ m na ụmụnna rabin ụmụnna mkpọgide ma bịa ma dan 20,000 si nta m bịara mma gwa ya I later went back m chighatara azụ and I paid the 20,000 ihe openye ha yewazi anyị yọ enyekwa 10,000 ife ụka bụ so ife m na-ekwu ya ewu today asịkwa na ụka adịrọ mma ahụ let nobody misunderstand me o but ife m na-ekwu onye na-eje ụka ya na gịnị jebe ụka emechaa ka a gụọ mile onye na-eme omenala megoro pụta ife mee omenala adazi na-ezo ezo otu onye sị m no mgbe m na-eje ụka na mba ụka n'isi tata na emekwa m ya na m very sincere na eziokwu na ọ bụ eziokwu na ka ndị eji ego ọkọ na-abịa ngocha ahụ ụlọ nya n'aka m were ala ha na-eti na ngụwa nziri ozi ọma nya hefụkwa ntata jụọ nkere ibe na-emezi agwa nke nkere eziokwu na mgbe ahụ na m nọ n'ọchịchị ma kịta na m apụta ife omenala wụ ụzọ ife onye sịrị na omenala abụrọ ife ee

onye kpọrọ ọ sịrị na anọ nwe oziwu onye a gara ebe ọ na-eme ọ sị wụ na ọ na-arụ kapịnta ha ha market ọ sị wụ na na ha wee mewe onye nke a gwara mpaghara ebe ka ọ nọ sị na ọ nọ ebe ọ- nke ebe ọ na-arụ sị na o nwere ilekọta ya nakọta ifu nye ya o doghị anya na ife ka nkụ isi ya nna gwa mpaghara ya na ọ bịa na village because ebe a ka ife na-emebisi e ji edozi ife mebiri emebi ka mmụọ na-eche ndị wee mmụọ na-eche ndị ahụ ofe ike mekere tụkwa tim chebe ha maka na mmụọ ọwụna chineke nyere ngwuru nwere ife ọ na-alụ ndị ichie na-ekpe ikpe ha bụ na onwe ha ahụ ha nwere ndị na-azụ afịa ha na-ebute awele ha na-eweta ife dị mma ọda wụ mmụọ ji chekwaba ngwuru mmụọ niile chineke debere mmụọ niile anyị igbo nwere nweta classification of works ha na-alụ and ọ na ịmara mana nke kwesịrị ịdị adịrọ ị fụrụ na that thing ya adịghị eri iki iwuliri ka ọ bụ so ana m ayọ anyị nwa n'ebe a ka anyị buru oziọma baa sị esuzina ọfọ ọkụ anyị luo ụka na-agwa ndị mmadụ sị esuzina ọfọ ọkụ na nke e suru esu na-agha ọ na-agha ngwuru ahụ nwere okwu ebe mma n'obi ebe nne ewu ma papa e suru ọfọ ọkụ ebe ahụ nwaanyị bidoro ekpere anakọtara alakọpịa onye ndị mmiri kpọrọ oku ya ejerụwa ọrụ ndị mmiri ya ọkụ karịsị ọ na-eme ụka mechaa mecha Sabbath pụta je buru ọfọ ndị ichie wute ekwe ekwe mgbe gboo na-ebu isi mmadụ kama ogologo adịbara na obi nnukwu obi ekwe obi ahụ je suo ya ọkụ ikoro nnukwu ike jesuo ya ọkụ with nnukwu ọkụ adọgo n'elu ceiling ahụ arịtu arịtu ọ na-eme once in a while anyị eme ife na obi ahụ ebutue wee godo o wee mechara ya ji wee daa ahụ ọ dara ọ yagidere ahụ ọ yagide ahụ ahụ tori ese na-ejekwara negịnị ọchịnewọfọ tụchikwa egwu ahụ butere egwu nwoke tetegha ọtetegha ọtetegha maka na ka a na-ekwu na na-esuru ọkụ ọkụ nwa nwoke nke nke nwere intelligence nke obere nwa na nwoke aka ahụ nnukwu mmadụ nwa azeti nwụọ n'ike nya ji ego nya bụ onye onye idemụrụ ngwụrụ ahụ ọgwụbịa n'ike

ka m ji wee nye maa atụ a ka onye ọbụla na ebe a malụ dibịa maghị ije na abagwa dibịa mara ọ ga ihe na-ewu were ọjị na aya otu mmụọ so ha nwere gị ndidi nọ mgbede etu a ekwebere ha mgbe n'ọnwa a ekwebere ha mgbe ịlụta unu si ha nọ na mgbede yọba ha ya enyere gị aka oge eluo ọ bụrụ na ị ka n'ụdị ọkụ ọbịa gwa ha ha nweere gị ndidi ike nwa ikpeazụ gị dị

until you go back to that line ị bido ribe nri mgbe nke ahụ nene ka isi ha kịta malite ka ọ dụ mgbe ahụ m na-eje ụka ahụ ka kịta anyị isi m nnukwute kpọm dịka onye ebiri gwara I'm telling you the truth no joke apart ife amụrụ chukwu bentere ebe ndị onye ọnụ elu belt m na-agba na-aga m n'ukwu ugboro ịtọ that time kpọcha taa anyị isi m ekwe na-eje ozi ọma ụkwụ ka anyị ji eje ife niile a and ihe nwata a na-alụ ọrụ from morning to night ị je ị pụ 7 o'clock nke ụtụtụ ị bata 12 o'clock wụọ ahụ jebe ọrụ ị lụọ ọrụ 3 o'clock i mechikwa na bata wụkwa ahụ jebekwa program kedu time ị nweziri what time do you have for yourself and ego ị na-akwụ ebe ha ya akwụ ya kwụọ tithe ya kwụ nke ọdịkalizm mmakpa ahụ ụka ka onye so ebe ndị agwa gị wee ghọta no why I'm telling you this wụ that na ka ị fụrụ na chineke mere ife ihe nekọ eduru ndị izi omenala anyị mere ife ọ hara anyị na nso Eh? ka m gwa gị eziokwu o nwere onye kwuru okwu mmiri enweghị ilo ọ sị na ọ bụrụ na eluigwe a na-ekwu okwu ya eh? na ọ ebe anyị eje eje eziokwu ndị ọcha anyị kwara ndebe anyị bịa ha anyị wetara anyị if that is the case ka ị ga-esi agwa anyị na ha wetara anyị enigwe ụzọ anyị si eje enigwe ofu oyi m nwoke mụ na ya gbakọrọ bọyị nọ na Germany batara gwa m na ka ya gwa m eziokwu na Germany kịta enwe otu chọọchị na most of the churches wuzi club house ka ọwụ n'ọyị gbagara na agba and na ndị na-ejezi ụka bụ ndị agadi nwoke na youth ha jeje ụka na ife ha na-eme ya ị chọọ ịka ụka kpọọ fada abịa be gị ọ kaa ụka kwụọ ya ụgwọ na ọ ya kpata na ndị fada na ebe a na-agbagocha obodo oyibo fada na obodo oyibo na-emesi ya na-eme they living fine ha na-enweta ezigbo ego because ọ n'ụlọ ka a na-eje aka ụka nye nri communion onwezi na-eje chọọchị better anyị wee wetara ụka anyị biere isi ngwa ka m jụọ gị ajụjụ ụlọ ụka niile ajụrụ tata ọ bụ ụlọ ụka ka nkọ everywhere ụlọ ụka i si ebe a kịta store na ịfra ị gaa 1 2 3 fụ ụlọ ụka the whole stores niile o mezi store gara kwụzi ọrụ ụlọ ụka ka nkọ but yet ife ọjọọ kwụsịrị chegodo last 10 years and today kedụ ife dị iche ife dị iche ọkwa the world is getting worse because na ndị ụka and another thing m chọkwara ime ka unu mara ọ wụ na a chọọ kwanụ ndị na-arụ arụ a na ọkwanụ n'ụka ka ha nọ maka na onye ọbụla na-eme omenala n'ụzọ eziokwu ma na ọfọ na ogu na-egbu egbu ọ ya-ama na ọ na-egbu egbu anụmana ọkọ tụbie onu emego onu ehori ya mana ndị arụ a na-ejecha n'ụnọ ụka efekpucha ha ụnọ ụka dị ebe a ka m hapụ ịkpọkwa afa maka okwute emeda ndị si na nnaba o nwere ụkọchukwu e zitere mgbe ahụ ụkọchukwu ahụ wee bịa nekata ndị nọ ebe a nekata na-aga ọ ga na-akọ ya nsi ụkọchukwu ekwu n'ife na anaba anyị bụme edebe akwụkwọ edebe okwu na ya ya kwuchi ụnọ ụka ọzọ kwuo na ya kazi ụka n'ime ụnọ ụka tiri ekwusi oche niile ahụ ndị arụ ọra jidọ onye bi ọdọ woche nke ede ya ba

o nwere ndị ọjọọ nọ na ya bụ eziokwu nwee ndị ọjọọ nọ n'ụka mana ebe ndị arụ a nọka wụ n'ụka maka ọnụ kata ibe na ọgbụtọkọ n'ụka ka ibe nkụ na ọgbụtọkọ nke a gwara anyị na ibe ọ sọrọ gị mee i mechaa njọ ihe ị ya-eme ị bịa mbọsị ahụ jekwu fada ị kọsara ya ya ndị tata tọrọ gị enye ule ntọchara gị echi njekwa fada na ntọrọ gị enye ule ị na-ayakwa enye ule ahụ ọhọkpọghị

so na ife ha kọrọ anyị a wụgodo all fairy tale and tell you the truth all fairy tale because ọ na-agụgodo baịbụl agụta ebe e dere Okeke ọ ya ekwe nghọta ka ọ na ozi ọma ha unu ebe a nke ahụ abịagasịrị ebe a onweghị ife ha dị- enweghị ife ha ya ede adịbu na baịbụl ahụ ha ha pụtara ha ya ede Garden of Eden ebee ka ọ dị jegodo checkie map of the world Garden of Eden is in Africa n'Africa but they refuse to tell us that does it mean na enweghị ndị na-ede about that part of my dear ka m gwa gị eziokwu achọghị m ịkọ maka Bible because ọ na-agawa maka agawa n'ime Bible some people might be offense so ọ ga-adị ka m na-agba ụka mgba but ibe m chọrọ ịgwa onye ọbụla today wụ onye ma na ọfọ ndị ichie ebe nna ya na-esuri ọkụ do biko jee wachie onye ama bụ ochie jee malichie ọ wụrụ na agwụ mara gị jee mee gịnị lụọ agwụ na agwụ abụrọ ife ọjọọ most of ndị ụkọchukwu ị ma taa ma ndị fada lụchara agwụ ma ndị pastor lụchara agwụ o nwere so few of them ma today lụchara agwụ ewere baịbụl sị ha na baịbụl wụ ọfọ ha baịbụl kee ibe e ji ewe- e ji mere ya ọ wụ osisi akwụkwọ ọ wụ osisi ka e ji mere ya a sị ya na baịbụl wụ ọfọ ya o were baịbụl a debekwa ife agwụ ya esikwa na baịbụl a na-agwa ya okwu ọ na-ezi ya ozi ịmahọ- ịmahọzi ife a na-ekwu mana solution wụ ebe ha na-enwe problem because na ọ ya alụmụziri gị ọrụ kwesịrị ka a lụọ n'ebe a kama ọ sị gị jee mere fasting na prayer

get with anger even before then jere ekpere ahụ maka chukwu ya if not na chi m fụrụ m n'anya despite na m amaghọ chi m mgbe ahụ mana onye ọna bịara ụwa nwere izu o ji bịa onye ọ na-enwe ike nwere ife o ji nwere ike so chi m ma ife m na-eme in future nya mee that na ma m hụrụ night kpọkọsịtara m ife nya adaga nna ada adaga nna ada chi zọrọ m ọ wụ na m dadoro n'ife eji ata atụ wee ghọta onwe m pụta in the morning jee n'ụlọ ọgwụ the man lecha m sị m how old am uh, ka ndụ data sị 26 years ọ sị 26 years m sị ya ọ sị m how come na m ekwesịghị ya BP nwa ma BP dị ka ebe m na-eche sị ya nothing ị na-azụ afịa nke sị na nwa bọyị ọ sị m ọga m ọ na-eti m ife ọga m aga metụ m aka ada na-eri faya ego m na-enweta ahụ ọha etiri anyị anya ọ sị m na village aghọtaghị m ife a mụ na village aghọtaghị m ya the thing continued mecha agụgide ọgwụ gaa stop na-enye m lexotan ife lexotan ebe a ga-anọ ife lexotan lexotan nọkwa ọ wụ nke ọgwụ ụla ka ọ n'ọma mana ife m ma na ọgwụ ụla ka ọ lexotan ya ka ọ na-enye m si m ka o butuo my blood pressure

so mụ na ha dị na mmadụ ihe otu stọt mana today ị jee nụrụ ka a sị na emere deliverance let me tell you eh? even bible jesus christ kwuru na bible ọ sị na a chụpụ ajọ mmụọ ọ na-akpagharị onye ahụ fụ na ebe o si pụta dị empty it's coming back and ọ sị na ọ bịa na-akpọ mmụọ ịsaa ọzọ ka ike so 1 plus 7 ọ 8 ọ sị na nke ikpeazụ onye ahụ ya the worst

ka anyị teta n'ụla na omenala igbo bụ ụzọ ndụ ndị nna nna anyị ha biri ndụ kaa nka mana during those time ize ndụ ha zere ize sọ nsọ gboo gboo ị ga-ahụ onye dị 100 years onye dị 140 years chegodo bible days a sị na onye ga-anọ 980 years onye ga nọrọ efuzie ka e si na-anwụ onye a nụrụ nwaanyị na at the age of 800 eh, eh, years

mgbe ahụ ife e ji ama ọgaranya wụ ọba ji onye nwere ukwu isi ukwu ụmụ onye nwere nkwụ onye nwere ụkwụ onye nwere mana taa ka ife anyị na-achụzi karịrị akarị ee ka m were ohere a kene onye ọbụla ndị gere anyị ntị a sị m ụkwụ eji bịa nke ọ ga-eji wee naa ya ka mma ife dị mma ya emere anyị a sị m na ife ahụ ozi ọma ọkụ ka a mụnyere n'ụbọchị taa ee onye onye wụrụkwa eme gịnị ruo ụlọ ka a mụnyekwa nyanwa ọkụ ka ife na-apụta don ayọ ka m yọrọ ya gazie nụrụ